chachachachacha igbo kwenu igbo kwenu igbo kwezuenu enugwu agidi ọ ga-adịli unu na mma ee m nwee ihe m chọ m gwa unu bọsị bụlụ bọsị eke ka nwanne anyị nwoke kpọlụ m mmadụ kpọ m n'ekwentị n'izizi aghọtarọ m onye kpọrọ m ya bụ ihe mana onye ahụ bịa tuo m obele ojemba m za ya mm, o tukwa m afụ nwa elote nne ya m sị oho m zakwa ya n'ikpeazụ o tuo m ada igbo dị ọra mma m wee sị mba na onye a malulu m ụlọ m sị ewekwene iwe kedu onye ọ bụ o wee sị na onye nwa bụ pius mr pius nwankwọ e ji ife e ji wee mali ya bụ paye ife a na-etu ya m wee tie m wee sị ya n'eziokwu na m malị ya na m anụgo akụkọ ya ọfụma o wee isiokwu mụ na ya naabọ wee bụrụ ka m chetala ụmụ agidi agidi city maka pg a chọrọ ịzọ ụbọsị bụlụ ụbọsị 29th ọnwa nụnwa o lugokwe nso o tigokwa n'ụkwụ ka anyị chetala unu na ezigbo mmadụ nọdụ n'ọchịchị na ihe na-adị mma ezigbo mmadụ bara n'ọchịchị udo na-adị n'obodo ezigbo mmadụ baa n'ọchịchị a na-enwe ọganiru o wee sị m lotala ụmụ agidi na etu anyị a nọ unu ma na o zukọ eme ọ na-alụ ọlụ oyibo ọ bụkwa sọ nke anwa nwee ngalaba dị iche iche o si eme o si azụ afịa ebe o si enweta ego ya bụ na ọ nọrọkwa na nzu onye ọbụna ori ọ nọrọkwa na nje mee ya na na nle ana wele ana ụmụ ogbenye ele ọ nọkwa na ajọ ife dị iche iche ọzọ dịka nwanne ya bụ e, igwe ọkpalarịam nke ịtọ igwe enugwu agidi wee sị na ọ ga-adịkwanụ ya na mma maka obodo ọbụna igwe na pg dị na mma unu afụgo na obodo anwa ga-abụ ezigbo obodo ajọ ife ya-ana na ya bụ obodo wekene ala anya gbaa ogige n'enugwu agidi kedu ife gọọmenti megolu anyị n'enugwu agidi ọ maka na obodo adịrọ mma a na-asị na ọ bụ na obodo adịrọ mma ọ bụrụ ulu ndị nze ya bụ ị bụlụ ezigbo nwa afọ enugwu agidi bọsị 29 pụta na secretariat enugwu agidi sile paye aka ka obodo anyị dị mma ka e nwee ezigbo ụnọ akwụkwọ nwee ezigbo ụnọ ọgwụ nwee ezigbo ụzọ o kwelu nkwa na nya ya-eje ebe ọbụla ọ bụ ma na gọọmenti jee weta ezigbo ife ọganiru n'Enugwu Agidi ife ya-adịlị Enugwu Agidi mma ọ bụrụ anyị pụta n'ilo a na-etu ọnụ ma anyị pụtazi be anyị ọ dịka ihe na o nwerọ ife anyị nwere ya ka m ji wee na-akpọku ụmụ Enugwu Agidi niile ụmụ nwoke ndị EBU Enugwu Agidi Brotherly Union ka a pụta n'igwe bọsị bụrụ ụbọchị 29 ka a bịa mee gịnị mee ka paye baa n'ọchịchị ọ sịkwa na ndị ntọrị kidnappers ndị a na-akpọ herdsmen ma kidnappers na a ma nụzi ụda fa cha cha cha cha ma ọ bụrụ na ọ baa n'ọchịchị m wee na-asị ebe ọbụla onye igbo nọ na ọ ga-adịrị unu na mma abụkwa mmadụ ụnụ nwaanyị bụrụ nwanne ụnụ nwaanyị afa m bụ Ambassador Doctor Tobechukwu Princess ebe ọbụla onye Igbo nọ asị m na ọ ga-adịrị unu na mma unu gbuo n'aka nni unu egbute na mma unu gbuo n'aka ekpe unu egbute na mma hmm? unu ga-adị ka echi echi adị agwụ agwụ ka ọ ranụ ka o be n'etu anụwa bọsị 29 ka anyị zukọ ekene dịrị unu ise